Gabh mo leithscéal, a chairde, bhí some cuid technical difficulties leis an chéad í anseo, níl sé furasta nuair nach bhfuil, nuair nach é an rud atá muid cleachtaithe leis, ar an drochuair. Maidin mhaith, seo Stag City, E. é atá atá aitheanta domhanda mar saineolaí ar chóisir na bpoc, an pleanáil, é a dhéanamh, a bheith craic mhaith ar an eispéireas. Tá cuid mhór gradam bainte aige thar na blianta, na Magaluf.

Go raibh maith agat. Go raibh maith agat a Chonáin. Ok, tá tá cuid ceisteanna agam anseo, so rachaidh muid fríd na ceisteanna agus ina dhiaidh sin thig leat thig leat do chuid eolais a roinnt leis na héisteoirí. Dar ndóigh bhí cuid bhí cuid requests againn, em, cuid daoine ag pleanáil stag do's amach anseo ar an bhliain seo chugainn. So bhí siad, bhí siad, bhí comhairle de dhíth. Ceist uimhir a haon, an dtig leat Señor Stagg a chur ort nó cad é? Ormsa. Yeah. Stag captain. Sin a chuireann tú ort féin. Is tusa an stag captain. Stag captain. Tá captain an bhaint. An chéad rud le, an chéad rud, an chéad rud faoi stag, a Chonáin, it is not a democracy. You're in charge, you're in charge. Sin pointe maith, sin pointe maith. Remember that. So stag captain. So, abair go bhfuil cara maith, cara maith de do chuid ag, ag pleanáil bainise, the fools, yeah, idiot, reference ó eh, More, more for us. Wedding Crashers, idiot, more for us, good, good. What an idiot. Oh dear. Abair go bhfuil cara maith de do chuid ag pleanáil a bhainis. Mhm. Cén áit a dtosaíonn tú leis an ullmhúchán? Cad é chomh fada ón imeacht? Eh, is dóiche cuireann tú cúpla ceist air, just air féin really, agus ar an groom party, do you know, an the groomsmen, but really tá, más tusa an duine, an tusa an best man nó groomsman nó. abair gur groomsman atá ionam, abair go, abair nach, nach bhfuil fhios againn, tá cuid groomsmen agus níl muid cinnte go sé. agus is tusa go cinnte basically an duine atá ag eagrú an stag. Sea. You you have the honour position in this life as being the person that this person considers the best craic, an craic is fearr. Mm. Nó b'fhéidir an t-aon duine atá leath-eagraithe ina leithéid de gheansaí. An rud a foghlaimeoidh tú faoi stag, ná is féidir le duine ar bith a bheith eagraithe má tá siad tiomanta go leor agus tá gach duine tiomanta don craic. So, Is féidir le duine éigin iomlán mí-eagraithe a athrú go duine éigin Tá gach duine tiomanta don craic, ach ar ndóigh na daoine nach bhfuil, a rachaidh muid a fhad leo fá cheann tamaill. So, abair, abair go dtosaíonn tú, so tá tú ag labhairt leis an stag, tá cineál grúpa curtha le chéile agat do like triúr nó rud inteacht. An bhfuil tú ag gabháil a fhad leis an stag agus a chuid comhairle a lorg do achan rud? An bhfuil tú ag iarraidh, cad é atá tú ag iarraidh uaidh? An bhfuil tú ag iarraidh rud a bheith mar ina surprise dó? Daofa siúd atá ag éisteacht ar Spotify, tá Stag City an stag captain ag croitheadh a chinn go fíor fíor fíor fíor láidir ansin. Ní phléann tú gach rud leis an stag, a Bhréithín. Cuireann tusa cúpla ceist air ag an tús agus b'fhéidir na ceisteanna céanna i rith ama a bheith cinnte go mbeidh sé sásta leis an choincheap ginearálta, two things you want to know. Does he just want to get drunk agus bheith ag rith thart fá chathair gan aon plean? Gan aon, gan aon éadaí. Gan aon éadaí. Tá daoine ann agus b'áil leo sin. Agus fosta, tá daoine ann agus níl duine ariamh sásta stag s'acu a athrú, stag s'acu a eagrú. It's a pretty sad state of affairs, actually. Níl mórán daoine cosúil leis sin agus luíonn sé leis an groomsman é a eagrú. nó an groom, ach is léir ó na daoine a bhuailimse leo, is iad siúd na daoine a n-ólann nó atá iontach cúramach agus níl mórán muiníne acu ina gcuid cairde, nó just níl duine ar bith sásta go leor é a eagrú. It's a, first of all you should be privileged, ba chóir duit a bheith an, sásta gur cuireadh ceist ort. Agus an, an bhfuil tusa an gcuireann tú ceist ar an stag cad é atá tú ag iarraidh? An é sin ceann de na príomhrud, rudaí a dhéanann tú, cé atá tú ag iarraidh theacht ar an stag? Yes, just lig dom cuimhneamh ar sin, caithfidh tú a bheith cinnte cén cineál stag ar mhaith leis. An mhaith leis stag eagraithe le himeachtaí nó just piss up? Uimhir a dó, ar mhaith leat stag cóngarach don bhaile nó fada ar shiúl? Those are the two things, those are really the two things you need to know and that's it. Third one you need to know, caithfidh tú ceist a chur air cé atá sé ag iarraidh a dhul. Caithfidh seisean liosta iomlán. Caithfidh seisean an liosta iomlán a chur chugatsa ar na daoine ar mhaith leisean cuireadh a thabhairt chuig an stag. Agus ina dhiaidh sin déanta, ní dheireann tú aon rud eile leis, ní dheireann tú fiú an bhfuil duine ar bith ag dul, ní dheireann tú cé tá ag dul, ní dheireann, ní luann tú uimhreacha ar bith leis. So that's it, that's the only kind of, sin an t-aon consultation atá ag dul a bheith agatsa leis an stag an groom faoi seo. Tá sin go maith. Agus oibríonn tusa go cóngarach le do Groomsmen, na daoine a bheas ar an ar an bhainis leat, mar is is ócáid é daoibhse do do chara, so ba mhaith le do chara go mbeadh sibhse ag tarraingt le chéile mar ghrúpa beag, mar roghnaigh sé sibhse. So, ah, bhuel, ní smaoiníonn duine ar bith ar rudaí chomh domhain le seo, but is sin an rud a chuireann leis an bhainis fosta, nuair atá na groomsmen, píosa beag níos cóngaraí mar gheall ar gach rud, agus cuireann sé leis an lá speisialta. Sin. Sin iontach maith, sin iontach domhain. So, eh, ní chuireann tú an stag sa ghrúpa? No way. Yeah. No way. Sin, ní dhéanfainn sin. No way. No. Mar is dóiche, tuigim anois, níl tú ag iarraidh brú an imeachta a chur ar an stag. Tá tú ag iarraidh é a bheith. No. No. Agus ciallaíonn sin, cuid den chraic ná níl clue ag an stag, cuid den chraic fosta, and this is a bit psychotic, but mothaíonn an stag fágtha ar an imeall.

Oh no, bhuel an grúpa eagraithe, an grúm, na groomsmen, cinnte, sin tábhachtach, yes. Yeah. Ach amháin gabháil tú gabháil é a dhéanamh iomlán tú féin, but bíonn an stag féin níos fearr má bhuaileann tú cúpla uair, ní minic, but fiú ar a laghad uair amháin, just chun an initial eagrúchán a chur le chéile, agus ansin thig libh bheith ag caint le chéile ar WhatsApp, but cuireann sin go mór leis an, bíonn stag féin níos fearr mar Ag brath ar cé atá ag gol agus cé atá ag eagrú é leat, b'fhéidir go bhfuil sean-aithne agat ar na lads anyway, so b'fhéidir tú ag bualadh leo ar scor ar bith, but tá sé níos, cuireann sé leis fosta mura bhfuil aithne ró-mhaith agat orthu. Yeah, agus cuidíonn sé, cuidíonn sé leis an muinín a bheith agat, a bheas agatsa ins an duine, 'cause tá tú ag eagrú ócáid measartha mór agus tá píosa beag strus leis, so. Tá accountability díobh. Sin é, sin é. OK, ceist eile. An grúpa, méid an grúpa. Uasmhéid. Uasmhéid an grúpa, an fearr leatsa tú féin grúpa beag, grúpa cairde atá iontach cóngarach le chéile nó grúpa Measartha measctha nó goidé goidé do bharúil air sin. nó é tá tá mise den bharúil gurb é an rud maith faoi Stag ná is rud difriúil é, is rud ar leith. So, thig leat dul agus pionta, pionta ciúin intimate drink a bheith agat le do chara, pff. aon lá sa bhliain. Thig leat dul síos go Teach Peadar agus pionta Guinness a bheith agat le do unit, le do ghrúpa, grúpa beag, am ar bith. But seo deis le do chara na na píosaí difriúla, na sreanganna difriúla dá shaol a chur le chéile in aon ghrúpa amháin, in aon seisiún amháin d'imeachtaí agus beidh aithne níos fearr ag gach duine ar an ghrúm ina dhiaidh an deireadh seachtaine sin. so ba mhaith leat an méid is mó grúpaí difriúla a chur le chéile, teaghlach, col ceathracha, nó cairde, grúpaí cairde éagsúla, rudaí mar sin. But tá uasmhéid agam, tá uasmhéid agam, yeah, oh. definitely. Éist, éist gach duine, seo tábhachtach. Cad é do uasmhéid captain stag? 20, agus dar liom gur sin barraíocht, but in amannaí ní thig leat, mhm, in amannaí ní thig leat dul thar sin. In amannaí ní thig leat dul faoi sin. 25! An dtiocfadh leat 25 a dhéanamh? Más gá, más gá, arís, arís, más rud é gur iarr an stag, an groom air seo, nó an stag air seo, eh, yeah, is féidir, is féidir i gcónaí sin a dhéanamh mar sin an t-aon, an t-aon rud atá seisean i gceannas air.

samhail sin de na sreanganna difriúla de do shaol a tharraingt le chéile leis an leis an leis an pictiúr galánta seo a chruthú leis an tapestry a chruthú an tapestry níl go leor níl go leor scannán déanta de stags, weddings and and and sta- uh, uh, bachelor parties are all told from the woman's perspective you know Tá ceann maith déanta faoi stag in Éirinn

triúr ón obair, cúigear carad ón scoil, ceathrar ón ollscoil agus ansin seisear col ceathracha. Nach mbíonn sé deacair iad a tharraingt le chéile, an bhfuil aon leideanna agat maidir leis sin? Caithfidh tú i gcónaí bheith cúramach, déan scaoileadh ar aon chineál wildcards mar is tusa, nuair a, cuir i gcás, tá tusa ag dul a bheith ag cur an lóistín in áirithe, tá tú ag dul a bheith ag cur an bialann in áirithe nó cibé bia, tá tusa ag, agus cibé imeacht má dhéanann tú sin, cibé rud atá tusa ag déanamh, beidh tusa ag cur do ainm síos mar an eagraitheoir agus. Eh, beidh tusa lochtach, so just remember, find out who the wildcards are and be a dictator. An bhfuil uasmhéid den mhéid wildcard a thig leat a chur ar an stag? Ar an drochuair, eh, ní thig leat a rá le do chara No, níl seisean ag dul. He's going to like, is beag nach bhfuair mise deported ó Donostia, like, you know. Tá sé ag dul a scriosadh na háite. Yeah, like, tá mise ag smaoineamh ar cara amháin de do chuid, in particular. But, um, I'll tell you after, b'fhéidir, my suspicions about what might happen. But, eh, Yes, so but i dtaca le grúpaí éagsúla, nó bualadh sin, so an dóigh is fearr lena meascadh, bhuel, tá an tiomáint suas de sin ina dhóigh mhaith, beidh i gcónaí daoine meascaithe ag dul suas ar an bus but sílimse go raibh, b'fhearr liomsa carranna a fháil don taisteal, má tá sé níos fusa it's handier, ní chaithfidh tú, níl duine ar bith lochtach den bus, ní gcaithfidh duine ar bith an bus a eagrú, in amannaí oibríonn sé amach níos saoire. agus d'you know sábhálann sé just an t-aon piss-up sin a bhíonn ag daoine ar an bus suas ag an stag agus landálann daoine i gCarraig ar Sionainn wherever leathólta tá sé scriosta cheana féin ar an Aoine like d'you know má fhanann tú cúpla uair níos faide agus just téann tú isteach sa charr mairfidh tú níos faide an oíche sin, just a better all around experience I think. Agus beidh comhrá, beidh comhrá leath sibhialta agat insa charr ag cur aithne ar a chéile and then you just go tear it up. Sin mo bharúil den tiomáint. Sin ceann conspaideach. Shíl mise an bus ar an bhealach. Gach duine ag ól get a buzz, tosaíonn an craic, gach duine gach duine goite san áit chéanna ach a dtig leo imeacht leis an ghrúpa bheag féin. Bhuel, bhí mise den bharúil fosta roimhe, ach tharla sé gur uair amháin gur chruinnigh muid le chéile ag teach an Stag, Bhí like gach duine ag teach an stag leis an teaghlach and we said goodbye agus chuaigh muid in ár gcarranna éagsúla. Agus bhí an craic chomh maith mar rinne muid like cúpla you know jokes air like you know ghlac muid é chuig an Shepherd's Rest 20 bomaite suas an bóthar Ah. So and bhí we lit on bhí na carranna ar fad ag stopadh in áiteanna.

atá iontach maith do theaghlaigh le do má tá do agat i ndiaidh confirmation nó má tá má tá do sheanmháthair seachtó agus bailíonn gach duine ag the shepherd's rest. Agus bhí sí iontach greannmhar, bhí mo chara, bhí mo chara, bhí miongháire ar mo chara but it was an cineál miongháire atá ar pháiste nuair a fhaigheann sé bronntanas dá bhreithlá nach raibh sé ag dúil leis, you know.

Bhí seo uilig, sin uilig fríd Covid so bhí stag suimiúil ann. Ahm but yeah so eh beidh daoine ag meascadh ar scor ar bith ag deireadh an lae agus i dtaca le seomraí sílim go bhfuil sé go maith you know meascán beag de seomraí but ag brath ar an dóigh atá daoine ag iarraidh rud a dhéanamh iad féin ligean do na grúpaí rud a eagrú iad féin you know eadar eadar eadar iad féin but you know uh, sin an t-aon rud seachas sin beidh daoine ag meascadh anyway so don't wouldn't worry about that there. Very awkward. Go mba gheat. Ok and. Because na cluichí agus cibé ar a dhéanann tú le daoine, that will bring them together anyway. So. Ok, coimhead lá, ceist, ceist gasta. He ús, uasmhéid in Éirinn dhá oíche, uasmhéid thar sáile trí oíche, sin mo, sin mo bharúil. An rachfá, an rachfá ar shiúl oíche amháin nó bhfuil sé ró ghearr? Tá sé déanta agam oíche amháin agus bhí sé, ar bhealach amháin bhí sé foirfe mar bhí sé chomh maith go dtiocfadh leat oíche eile a dhéanamh, bhí sé chomh maith but ag an am céanna bhí muid, bhí muid iomlán scriosta an lá sin agus fosta sásta go leor just pilleadh 'na bhaile but yeah bhí sé iontach maith, bhí sé iontach maith. Ag brath ar an cineál imeacht a dhéanann tú, rinne muidinne imeacht mór an chéad lá, an lá sin roimh an gcóisir rinne muid kayakáil chuig oileán iontach ar shiúl ó chósta. i nGaoth Dobhair in aice le Gabhla agus bhí an seisiún sin measartha dian ar cuid de na leaids. Bhí siad sin iomlán scriosta an lá ina dhiaidh sin, curtha le chéile leis an cóisir like. So, tá oíche amháin ceart go leor, yeah, cinnte, but just b'fhéidir nach nach leor é le sort of like just sort of blowout a thabhairt do do chara. Tuigim. Agus agus ag labhairt ar eh, luaigh tú luaigh tú activities seo ceann a bhíonn daoine ag labhairt faoi ar chóir dúinn imeacht activity a chur ar siúl i rith an lae, an bhfuil daoine just ag iarraidh dul ar an ar an drabhlás i rith an lae, caidé faoi daoine nach nó nach ólann Is ceann deacair, ceann deacair le léamh. Bhuel, le linn mo thaithí bhí i gcónaí, bhí i gcónaí activity eagraithe i rith an lae do gach lá agus, seachas uair amháin agus ní raibh an stag sin chomh maith, ní raibh sé eagraithe rómhaith, everybody was kind of lost agus rubbish shite to be honest. Agus. Nuair a bhí imeachtaí ann bhí sé i bhfad níos fearr like. Cos bíonn bíonn lads bíonn lads áirithe ag rá just gur mhaith leo dul ar an rip do you know but nuair nach bhfuil rud ar bith sort of agat chun tú a chun tú a tharraingt ar shiúl ón leaba i lár an lae nó ar shiúl ón bloody Barstool, it's a wee bit depressing, isn't it? So, agus chuala mé fosta faoi an stag seo, b'fhéidir gur chuala tusa faoi fosta, i nGlasgow ní raibh aon sort of activities eagraithe agus ní raibh clue ag duine ar bith cad é, cad iad na háiteacha is fearr le dhul i nGlasgow. agus bhí bhí gach rud, bhí gach duine scaipthe, grúpaí éagsúla, ní raibh duine riamh le chéile, ní raibh rud ar, ní raibh aon craic, like. There was few pieces of research í ann. Fiú má tá, fiú más rud é go bhfuil, gurb é an t-aon imeacht ar mhaith leat a dhéanamh ná cóisireacht, wee bit of research on where's good places to go, where do you go, like. Yeah. Fosta, ag an am céanna, má tá an grúpa go maith, Más rud, más rud é go bhfuil fhios agat go mbeidh an craic ag an ngrúpa sin agus nach bhfuil, agus go bhfuil go leor daoine ann agus blah blah blah, ní chaithfidh tú barraíocht a dhéanamh, ag brath ar an ngrúpa fosta. But you see, ma, an stag, más rud é go bhfuil an stag ina, mar dhuine ar mhaith leis imeachtaí, he doesn't like just sitting around farting about. get an airlock, you want to have a few activities, yeah. Yeah, ag brath ar an stag, sé sin an. Just ag brath ar an stag agus an áit ina bhfuil tú ag dul. Má téann tú chuig Glasgow, níl fhios agam cén cineál imeachtaí a dtig leat a dhéanamh in Glasgow, you know, but so, i gcónaí thig leat. Cad iad do liostaí d'imeachtaí, abair go bhfuil, abair, cad é do rudaí maithe? Ní eagróinn, ní eagróinn féin stag nach raibh cois farraige.

nó é. So tá tú ag, tá tú ag iarraidh na spóirt uisce a dhéanamh, canoáil, cadhcáil, surfáil a leithéid? Caitheann tú cuid is mó, so na daoine atá ag cóisir like like sin cuid is mó na daoine ar stag, caitheann siad cuid is mó den am either ólta nó ag ag fulaingt, agus an áit is fearr chun do cheann a ghlanadh ná cois farraige, na radhairc, an radharc den fharraige, glanann sin do cheann. An t-aer ón fharraige, glanann sin do cheann. But an rud is fearr ná ag léimt isteach san uisce ar feadh leathuair a chloig, uair a chloig. Níos fearr arís má tá imeacht de chineál éigin agus píosa craic leis. So you've got your your cure and you've got your activity all in one. Agus bíonn bíonn an cóisir agus an craic cois farraige cois farraige ag ag baile maith. craicmhar, bíonn sé fiánta, bíonn sé i bhfad níos fearr agus bíonn i gcónaí rudaí maithe eagraithe ag an bhaile fhéin san oíche, like, do you know, i rith an tsamhraidh, let's say. Bíonn sé, do you know, if you choose a good popular town, it's good. Ag an am céanna, thig leat dul chuig baile measartha mór, le craic ann agus tá lear mór imeachtaí cois, cois farraige ann, like, you know, outdoor pursuits. Sin an rud bhaile, you know. Sea. Bhaile. Agus dhéanfadh, dhéanfadh an activity an darna lá, cineál le daoine a spreagadh le héirí agus dul ag an lucht. Sílim go bhfuil an stag sort of format measartha simplí i mo bharúil. An Aoine, agus bheadh gach stag agamsa i rith an tsamhraidh like, d'you know, ar ar mí Meitheamh, mí Bealtaine go dtí mí Meán Fómhair, reasonably decent weather. Agus, agus bíonn, bíonn an craic go ginearálta níos fearr. Fágann tú ar an Aoine i ndiaidh do chuid oibre. Landálann tú ag do ag do lóistín, bia agus dinnéar, píosa craic, no pressure, everybody's just getting to know each other. Agus an lá ina dhiaidh, b'fhéidir cluiche bog, simplí. Lá ina dhiaidh sin a imeacht. bricfeasta agus an imeacht. Thig leat cupla imeacht a dhéanamh más mian libh. Thart fá trí nó ceathair a chlog, Stag Games, Mr and Mrs Quiz, rudaí mar sin. Sin an, agus seo an cóisir mhór ceart, like, seo an cóisir ceart. Agus cibé cluiche a dhéanann tú, sin an rud, sin an ceremony, seo tú ag baint sort of. Agus sin an tú ag déanamh bog de do chara but fosta ag taispeáint go bhfuil aithne mhaith agat air and you enjoy the crack with him but also you're his mate so you're taking the piss out of him too. Úrsúil a bhí. Ok, is maith liom seo mar cha raibh mé ar stag a raibh seo déanta ann roimhe. Seo rud a, seo na rud a smaoitigh tú air nó ar chuala tú faoi ó dhaoine eile? Bhí mé ann, an chéad bainis mo dheartháir cleamhnais agus bhí mé ar bhí mé ann le beirt eile agus bhí fios a ngraithe acu so d'fhoghlaim mé ó ó na daoine is fearr do you know bhí lad ann bhí lad ann a bhí ina chineál real jokester real kind of he was the wild card and he would have had all sorts of things happen agus bhí lad eile ann agus bhí sin cineál níos siosmaidí but fosta craic mhaith so Bhí siad ar dóigh. Idir an bheirt. Agus then bhí an deartháir nach raibh ann agus do seisean sílim go mbeadh seisean sásta cibé rud a tharlódh, you know. So. Sin an dóigh a bhíonn le deartháir, de ghnáth bíonn an deartháir sort of sásta aon rud a dhéanamh but bíonn an cara b'fhéidir ag smaoineamh faoi níos mó, you know. Mm, sin go maith. So, so téann tú ar ais an imeacht, tá gach duine Bhí dath an duine nite. Ba mhaith leat do imeacht. Ba mhaith leatsa do imeacht, gach duine a spreagadh, níor mhaith leat iad a bheith scriosta, so, you don't want to be boring, but you don't want it to be too taxing, like, so, something relaxing, refreshing, cois farraige, cuir an stag seo cois farraige, I'm telling you. Cois farraige le baile measartha maith.

He knew how much we loved him. Seo an cluiche Mr. and Mrs. nuair a chuireann tú ceist air cad é a cad é a dúirt do bhean. Sílim gur sin sin an cluiche is fearr. Thig leat cluichí eile a dhéanamh agus but sin an cluiche is fearr. Sin an cluiche is fearr. Cuireann tú an ceist orthu cad é a dúirt do bhean, abair cad é a dúirt an bhean cá bhfuil an áit an áit is fearr do cúirtéireacht agus cuireann tú trí trí freagraí chuige agus caithfidh sé. No, actually no, ní ní ní ní thugann tú fiú multiple choice dó, just caithfidh ah. seisean an freagra céanna a thabhairt is a dúirt an an uh, cailín a a mm. chailín a fiancé and you know normally an rud a dhéanann tú ná téann tú chuig an fiancé

Do mo chara bhí air rith thart faoin teach nocht agus ansin ní raibh sé sásta sin a dhéanamh so dúirt muid ok, compromise, caithfidh tú rith thart faoin teach i do fhobhrístí agus caithfidh tú dhul chuig an teach eile seo a bhí a fhios againn go raibh hen do ann agus bhí air I can't remember what it was but he had to ask for something agus bhí sin craic maith. Caithfidh tú sort of But caithfidh tú bheith cineál sensitive fosta, you have to know the limits and the boundaries and stuff like that and what's going to be ok and what's not, do you know. Agus cad é, cad é má tá, tá seo, seo uilig ar fad iontach, ach cad é má tá grúpa, grúpa, Sounds so sarcastic. No, no, no, tá mé, tá mé, tá mé lán dáiríre, tá sin iontach, is breá liom sin, agus thig linn, thig linn sin a bheith, thig liom an stag seo a shamhlú do, dár gcara maith, Gearóid Ó Cianaire, bheadh seisean ar bís faoi na rudaí seo. He would love it, he would love it, yes. Na rudaí seo, bheadh seisean ar mhuin na muice. Ach má tá grúpa de clean hallions agat, an oibreoidh sé sin? Oibreoidh sé, they'll love it too, 'cause, you know, I mean, caithfidh tú a stíleáil

So suite nó seomra, suite nó seomra tá a fhios eh, agus tá a fhios in óstán nó caithfidh tú a. Gach nuair an teacht. Caithfidh tú ceist a chur ar an, cibé áit a bhfuil tú, caithfidh tú ceist a chur, an dtig linne seo a dhéanamh, de ghnáth tá daoine dead on faoi nó thig leat, ag brath ar cá bhfuil tú, roimhe seo, rinne muid é i dteach. samhraidh ceann dár gcairde agus rinne muid é fosta in óstán mhór agus bhí siad sásta san óstán mhór. So it depends. But accommodation is a big boring subject cos it's hard as fuck to get sorted for any stag do's. Yeah, sin ceann leadránach. Agus eh, Ceist, ceann de na ceisteanna deireanach, aon moltaí ó thaobh an oíche mhóir, oíche Oíche Shathairn amuigh, an just, an, an gcuirfeá, an gcuirfeá béile in áit, in áirithe in áit inteacht, nó an, an mbeifeá buartha fá rud inteacht mar sin?

nó bíodh bia socraithe like pizzas nó take away nó rud inteacht ordaithe chuig an áit, sílim, something casual. An mhaidin ina dhiaidh, faigh delivery ó hot food counter áitiúil agus thig leat é a dhéanamh, just say I need X amount cooked and ready to leave at this time, thig leat dul agus é a bhailiú. Sin an, so cuidíonn sé nuair atá carr agat. I think buses are a total total hindrance because you don't leave you any freedom. If you go in a cavalcade of three cars you can go and tour about and hike mountains nó dul chuig an trá cibé uair is mian leat. It just leaves you a bit of leeway. Agus dinnéar, ní bheadh lón eagraithe agam but bheadh dinnéar eagraithe agam. Yeah. So, either ag, arís, thig leat steaks nó rud inteacht a fháil chuig an teach, nó thig leat dul agus béile ceart a eagrú in óstán. Agus sin an t-aon rud, three meals, an chéad dinnéar, an bricfeasta, agus an dinnéar deireanach, agus ansin ar an Domhnach, sayonara, au revoir. Sea. Yes.

text a chur chuige de thaisme faoi Samantha nó rud inteacht mar sin agus cheannaigh mé paint stripper agus chuir mé duine éigin an oíche dheireanach chuir mé duine éigin taobh amuigh leis an doorbell a ringáil

Ná sílimse, I don't know, anyway, chuala mé faoi stags ina bhfuil lads ann agus bíonn siad ag dúil le strippers. Toxic masculinity. Chuala mé faoin lead seo, chuala mé faoin lead seo. Bhí sé ar stag agus seo grammar. Arís, b'fhéidir gur chuala tú faoi seo. Lead áitiúil. Bhí siad ar fad in Glasgow agus eh, you know, bhí an group sort of separated mar ní raibh mórán imeachtaí ann agus an best man bhí seisean go mór sa tóir ar stripper strip club agus uh, an lá an lá ina dhiaidh bhí sé san ospidéal agus bhí an uh, bhí an bhí an banaltra leis what happened to you why are you here he says